Ciao tutti e ben trovati. Bi an bɛna kuma ni foto ninnu de kan. An tun ye minnu publiye eh, jumajan tɛmɛnen n'o bɛ bɛn le 12 ma. An y'a ye k'a fɔ an balima dɔw ye a jaabi di donc an bɛna o correction kɛ bi. an balimamuso dɔ bɛ yen mun ye Umu Kɔnɛ Abu Kulubali olu y'a bila vero mais malheureusement an m'a dɔn u ye vigile de demande u y'o o jaabi de di wa ou bien u ye panneau interdiction de jaabi di donc an m'o dɔn donc an kɔni bɛna a corriger an balimakɛ dɔ wɛrɛ fɛnɛ bɛ yen mun ye Sidibe Basiru ale fɛnɛ ale y'a fɔ ko falso mais a ko ko a ye panneau interdiction de jaabi effectivement o kɔni ye falso ye ale y'o sɔrɔ an balimakɛ dɔ bɛ mun ye kalilu ye kalilu ale fɛnɛ y'a yira vero siɲɛ fila donc komi a y'a demande fila bɛɛ jaabi vero la donc an b'a fɔ a ye kelen sɔrɔ an bɛna correction kɛ ɲɔgɔn fɛ

Donc a ko ko ni vigile y'a bolo dayɛlɛ nin cogo in na bon ko mɔgɔ minnu bɛ ka boli a ka parallèle fɛ o ye ka bɔ a bolo côté dɔ nin fɛ ani bolo côté dɔ nin fɛ quoi c'est-à-dire a numan an'a kini fɛ minnu bɛ na ka bɔ o direction ninnu fɛ quoi mɔgɔ minnu bɛ na ka bɔ o direction ninnu fɛ donc ko ko olu bɛ se ka croisement tigɛ mais u b'a kɛ ni k'u janto ye quoi vero parce que ni vigile bɛ nin cogoya la mɔgɔ min bɛ ka na ka bɔ a numan n'a kini fɛ a bolo nun ni côté fila fɛ quoi a numan n'a kini fɛ a kɛrɛda ninnu fila fɛ donc a bɛ n'a fɔ olu ka feu bɛ verde de la donc n'olu ka feu bɛ verde la u bɛ se ka taga direction min y'u diya o kama demande in tun ye vero ye

olu de bɛ bali ka don sira in fɛ or que demande in ko eh, autocarro ale kɔni ale bɛ doniw transférer o ye vero ye mais a ka tɔni ma se 3,5 tɔni ma donc o kama hali ni i bɛ doni transporte yan n'i ka bolimafɛn tɔni n'a ma tɛmɛ 3,5 la a bɛ se ka don yan o de y'a to ni demande in kɛra falso ye An ye domande wɛrɛw fara a kan minnu ka gɛlɛn ni u bɛ se ka mɔgɔw sɛgɛn o kama an y'u nati yan ka n'aw tora ka u sɔrɔ quiz kɔnɔ u kana aw sɛgɛn o dɔ ye in presenza del segnale raffigurato è permesso il transito a tutti i tricicli a motore Face au panneau représenté, le passage de tous les triporteurs légers est autorisé. Donc a ko ko nin panneau in yɔrɔ la bolimafɛn minnu bɛ yen ni wurun saba b'u kɔrɔ quoi k'olu bɛɛ donni autoriselen don français la a bɛ n'a fɔ a y'a traduit mal dɔɔni parce que a ko léger or que italien la a tɛ léger ma a bɛ girimanw ma quoi ya parce que tricicli olu ye i n'a fɔ wurun saba bɛ bolimafɛn minnu kɔrɔ y'a ye mais minnu ka girin quoi y'a ye wurun saba minnu kɔrɔ minnu ka girin olu olu tɛ se ka don nin sira in fɛ i ka or que a ko ko a bɛɛ to de n'a ko ko tutti tricicli a motore kɔrɔ a bɛɛ a giriman fara a fitinin kan or que nin panneau yɔrɔ la ɛɛ tricicli olu tɛ se ka don quadricicli olu tɛ se ka don nin panneau yɔrɔ la ani autoveicoli olu catégorie si tɛ se ka don nin panneau yɔrɔ la tricicli olu ye moto girimanw de ye moto belebeleba a bɛ se ka kɛ moto ye a bɛ se ka kɛ moto mobililama ninnu ye mais sen saba b'u kɔrɔ ka girin ou bien quadricicli o bɛ se ka kɛ moto kumaba fana ye sen naani bɛ min kɔrɔ ou bien a bɛ se ka kɛ mobili fana ye donc olu bɛɛ balilen don ka don jumɛn ninnu de bɛ se ka don nin yɔrɔ in na moto fitinintigiw de bɛ se ka don nin yɔrɔ la moto batigiw bɛ se ka don n'i ka moto wuru ye fila ye ya ni wuru fila dɔrɔn de b'u ka moto kɔrɔ ou bien ciclomotori olu ye moto fitininw ye ni wuru kelen wuru fila fo ka se naani ma olu bɛɛ bɛ se ka don parce que olu ye légerw ye quoi tutti veicoli senza motore olu fana bɛ se ka don bolimafɛn minnu bɛ yen ni motɛri t'u la olu bɛɛ fana bɛ se ka don nin sira in fɛ quindi domanda in kɔni falso de tun don

il neige souvent donc a ko ko nin panneau in ko a bɛ yɔrɔ de yira yɔrɔ min bɛ ni neige bɛ to ka kɛ o yɔrɔ la quoi è falso parce que nin bɛ yɔrɔ de yira k'a fɔ yɔrɔ de don ni sanji b'a la neige bɛ se ka sigi a yɔrɔ la i k'a ye c'est à dire ni sanji nana o n'a ɲɔgɔnna ninnu ou bien ni san cogoya man ɲi neige bɛ se ka sigi a yɔrɔ la donc k'i cogo dɔn mais a t'a yira k'a fɔ ko yɔrɔnin dɔ de don yɔrɔ min bɛ ni neige bɛ kɛ waati bɛɛ

représenté le passage des motocycles est autorisé donc a ko ko nin panneau yɔrɔ la motocicli ko olu ka donni autoriselen don nin yɔrɔ la an y'a fɔ ko motocicli yan olu bɛ se ka don motocicli o ye motobaw de ye mais sen fila de b'u kɔrɔ ya ni tricicli de kun don ou bien quadricicli o tɛ se ka don nin panneau na yɔrɔ la komi an y'a ye eh, an ka video daminɛ na cogoya mun na yan motocycle olu bɛ se ka don cyclomoteur léger olu bɛ se ka don hali n'u sen ye naani duuru wɔɔrɔ parce que olu ka fɛgɛ o ye moto fitininw ye olu bɛ se ka don mais quadricycle ani tricycle olu ye girimanw de olu tɛ se ka don motocycle ale ye moto sen fila ye donc ale bɛ se ka don quoi nin panneau yɔrɔ la n'i m'a faamu i bɛ a répéter pour i ka faamuya quoi i b'a lajɛ ka caya parce que nin panneau in fɛnɛ bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn quoi nin panneau in bɛ mɔgɔ caman sɛgɛn donc an ka video bɛ jɔ nin yɔrɔ la ni ala sɔnna ma an b'an préparer ka tila ka video wɛrɛw kɛ minnu bɛ se ka kɛ dɛmɛ ye aw bɛɛ lajɛlen ma aw k'an bɛn video natɔ wasalamu an b'a ɲini aw fɛ aw kana décourager aw ka courage ta kosɛbɛ permis kɔni ma nɔgɔn kosɛbɛ mais avec courage eh, i bɛ se k'a labɔ toujours quoi ala ka video wɛrɛ yira an na ciao